Chuir buaiteoirí Fé 20 na hÉireann na bliana seo caite Uíbh Fhailí deireadh le feachtaisí craobha Cill Chainnigh agus Átha Cliath anuraidh. Conas mar a bheadh acu i mbliana? Faoi stiúir Mark Dowling chloígh na Cait Loch Garman i mbabhta a haon. I ngrúpa 3 fhoireann ba é seo an chéad cluiche ag Áth Cliath faoi stiúir a mbainisteora nua Fintan Clandillon ós na Sáirséalaigh Leamhcán. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta.
Tá imreoirí as 11 club ag dul chun páirce do Chill Chainnigh inniu. Sé Mark Dowling an bainisteoir arís i mbliana. Bhuail siad Loch Garman sa gcéad bhabhta agus b'iad Aaron McEvoy, Sean Bergin, Eoghan Lyng agus Tom McPhillips ab fhearr dóibh sa gcluiche sin. Seo an chéad chluiche ag Bleá Cliath agus, ar ndóigh, Fintan Clandillon mar bhainisteoir. Tá imreoirí as deich gclub ag dul chun páirce, ceathrar ó Chill Mochuda na Crócaigh, agus sé David Purcell sa gcoirnéal ar dheis, an t-imreoir is aitheanta díobh sin, eisean ag imirt le sinsir an chontae i mbliana. Tráthnóna go hálainn anseo i gcathair Chill Chainnigh. Déanta go deas ansin. Tom McPhillips ag cur chun cinn. Ag Cill Chainnigh ag iarraidh oibriú fríd anseo. Tá triúr cosantóir as Bleá Cliath ag iarraidh díshealbhú a dhéanamh. Tá sé fós ag na Cait. Chaill sé cluiche leathcheannais Laighean anuraidh ar ndóigh i gcoinne Uíbh Fhailí, Seo seans anois ag Ed McDermott, an lán tosach as Cumann Shéamais Stiofáin, buailte go deas aige. Bleá Cliath agus an ceann sin glanta isteach sa lár ach níl ag fanacht ansin ach an cosantóir le cois. Go leor foirne anois. Sin ceann ard curtha isteach ansin ag James Hughes. Tá sé istigh i mbéal an chúil ach tá an cúl scóráilte anois. Meas tú an raibh aon imreoir sa gcearnóg sula dtáinig an liathróid isteach? Tá muid ag breathnú arís. Sin an liathróid ard curtha isteach. No, ní raibh, níl ann ach botún ag an gcúl báire. Curtha amach ar an taobh anois agus slua deas bailithe anseo go Páirc UPMC Uí Nualláin. Pas deas trasna na páirce. Seo do Ed McDermott arís. Ed ag casadh thart, an ceann sin buailte thar a ghualainn aige. Á, sin cúilín den scoth ag Ed McDermott. Bhí sé faoi bhrú ansin. Feabhas ag teacht ar bhuachaillí na hardcathrach anseo. Pas deas buailte síos sa taobh. Bhain seo thíos David Mulqueen, David Mulqueen uilleann thar a bheith géar, á, sin cúilín den gcéad scoth ag David Mulqueen, ard-iarracht go deo. Poc amach ansin ag Stephen Manogue. Fear eile as Cumann Shéamuis Stiofáin. Agus th'éis cé chomh maith is a thosaigh Cill Chainnigh anseo tá Bleá Cliath feabhsaithe go mór le tamall anuas. Sin ceann eile ag Senan Crosbie agus tá sí sin ard agus cruinn agus sé chúilín i ndiaidh a chéile aimsithe ag Bleá Cliath anseo. Seans anois ag Glenure Dempsey. Ó, drochphas ceart! Tá sé faighte ag Ed McDermott, ba cheart go bhfaigheadh sé cúl agus faigheann! Á! A leithéid de bhotún déanta ag Bleá Cliath díreach roimh leath ama anseo. An pas, sin an pas b'fhéidir is fearr a gheobhas sé an bhliain ar fad. Ach ní raibh sé i gceist. Arís ard, buailte isteach. Ardaithe go hálainn ag Ed McDermott. Agus pas foirfe trasna, tá contúirt anseo, an bhfuil cúl eile ann? Tá cúl eile! An ceann seo, tá sé faighte ag Michael Brennan. B'in pas álainn ó Ed McDermott. B'fhéidir nach mbeadh an cúl báire iomlán sásta leis an iarracht í a stopadh. Bleá Cliath ag teacht anois agus an trí chúl sin géillte acu agus i ndáiríre bhí dhá cheann díobh sin bog go maith. Seo do David Purcell. Seilbh fós ag Purcell. Uillinn ghéar. Ó, urchar ag David Purcell! An-chúl! Thuigfeá cén fáth gur imir sé seo le sinsir Bhaile Átha Cliath agus é ina leaid óg, díreach 18 bliain. Scór den scoth ag Purcell ansin. Glanta amach ansin ag Daniel Joyce. Agus é ag oibriú siar ansin do Cill Chainnigh, Tom McPhillips, captaen na foirne. Ach í faighte ar ais ag Bleá Cliath. Tá siad rud le leanfaidh siad tras tosaí mar seo an ceann sin buaite ag David Port ag eh, Conall Ó Riain agus í buaite go deas aige. Poc amach gearr, ar ndóigh, Bleá Cliath tarraingthe siar. Ansin buailte isteach i lár na páirce. Agus bhuel tá imreoir sínte ansin ach leanann muid an imirt. Ceann seo curtha amach ar an taobh. Iarracht á déanamh ag Michael Brennan, tá sí buailte fada agus tá sí buailte cruinn ag Michael Brennan. Scór deas aige siúd. Nois réiteoir ag labhairt anseo agus an cárta dearg ar an toirt ansin spáinte do Timmy Kelly. Agus é sin go mb'fhéidir gur sheas sé ar chois ar bith. Ar aon chuma, tá an cárta dearg spáinte. Tá cliathánaí go mór chun deireadh anseo agus é tá scór cinnte teastáil uathu. Candlegan sé buailte íseal, tá sé sábhailte ag an gcúl báire, níl sí glanta fós, seilbh fós ag Bleá Cliath. Agus a' bhfuil imreoir tarraingthe go chun talún? Bhuel, muintir Bhleá Cliath ceapadh go bhfuil, níl muintir Chill Chainnigh ach tá seans acu fós, seans, seo seans anois agus í scuabtha isteach ag Daniel O'Kelly ar deireadh. An bhearna laghdaithe go sé, b'fhéidir nach bhfuil deireadh leo fós. D'oibrigh siad crua ansin é sin a shocrú ach é críochnaithe ar deireadh. Claonta amach ansin ag Stephen Minogue. Seilbh thar a bheith tábhachtach anois. Meas tú bhfuil aon seans fós ag Bleá Cliath? Ceann fada amach ar an taobh? Tá sí faighte ag Ed McDermott, an lántosach agus an t-imreoir b'fhéidir is fearr atá acu agus ard scór eile ag McDermott. Seacht gcúilín ann arís. Mar sin, bua slachtmhar anseo ag Cill Chainnigh. Beidh áit acu siúd sa gcluiche leathcheannais.
I suppose Dublin were always going to come with something and they did in the first half for uh, about a 15 minute period where we couldn't get to grips with them at all and then the second half they came again there